Zinayambika ngati macheza m'mbuyomu pamene ma manager a oyimba ena adakana ma award atapangidwa nominate kuti alandire award malingana ndi ntchito yotamandika imene agwira. Chaka chino Factory 265 Media yadabwa kuona oyimba angapo akulengeza pa masamba awo amchezo kuti satenga nawo gawo pa ma awards a Maso a chaka chino. Zonse zinayambika ndi Zeze Kingston Taonanso Emmie Deebo akuyankhula zomwezi kuti satenga nawo gawo pa ma awards amenewa. Komanso taona Gwamba ndi Temwa akudzichotsa m'makategori ena kuti sapikisana nawo m'makategori amenewo pa ma awards a chaka chino. Kodi zimenezi zikutanthauza chani? Zimenezi zikupereka chithunzi chotani cha ma awards amene amachitika mdziko muno? Izo zili apo, ankhala kale pa nkhani ya zoyimbayimba kuno kwathu ku Malawi. a Daredevilz amene akhala kuimba nyimbo zapamwamba komanso kupanga produce nyimbo zikuluzikulu mdziko muno kuyambira chilengedwereni dziko lapansili mpaka lero sadapezeko awadi ngakhale imodzi kodi akuluakulu amenewa amamva bwanji lero factory 265 media icheza ndi gd mmodzi mwa akuluakulu a gulu limeneli gulu la Daredevilz kuti timve kuti kodi nkhani imene yama awards aku Malawi kuno iwowa amati nayo bwanji of course timati anthu akuyesetsa eh, kupanga create ma awards amene wawa and ma awards amene wawa ndikukhulupirira kuti ndiothandiza kuti industry yathu uh, the music industry izipanga grow and izipanga thrive Uh, the only challenge idi ndi administration ya ma awards wa zimakhala ngati kuti pamakhala zinthu za mwina tinganene kuti ka professionalism kama kama kamavutavuta pamakhala kachisokonezo kamene kamapezeka kuti mapeto ake credibility ya ma awards aja simakhalapo zimaoneka ngati kuti basi ndi ma awards achisawawa right yeah so i think that's, that's the challenge that has been there Ah, mwina ndikutha kukhala kuti ndikulakwisa koma ndikukayika ngati tili ndi award i think award tilibe sitinawinepo award iyayi Ah, how do you Eh. feel koma how do you feel the, the, the, the, the body of work imene mwakhala mukupanga put out uh, Yes. komanso anthu akhala akukutsatirani you're the pioneers palibe amene anganene kuti Daredevilz ndi makape ayi ine sinamvepo munthu chiyambireni i've been in the industry for a very long time sinamvepo munthu olo mmodzi akunena choncho A- a- and now you don't have even award olo imodzi how do you feel guys Ah, okay so zinthuzo ndi ndi mbali ziwiri mbali ina kunena chilungamo uh, ifeyo validation yomwe timayi timayifuna uh, imachokera kwa mafans kwakukulu chifukwa chonena kuti chiyambireni uh, anthu amene anatipanga support kuti tifike pomwe tili uh, ndi mafans so validation imeneyo yomwe timayipanga appreciate kwambiri ndi yomwe ifenso timatha kuyiona kuti ili credible kwa ifeyo so sizimatikhumudwisa kwenikweni ayi chifukwa chokuti uh, ma awards sitimayikirapo mtima koma still it's not kuti they are not important ma awards aja they are very important chifukwa chokuti zimathanso kutsegula makomo ena ndi ena makamaka in terms of uh, corporate sponsorship ndi zina zoterozo so imatha kutseguladi ma- ma- ikhoza ku- ma- ma awards aja akhoza kukupitisira career yako munthu patali ukhoza kupita chitsogolo kwambiri so ndiofunikira kwambiri so ndi ndi situation yonena kuti pa chilungamo chake ifeyo siti sitimafira anything kwenikweni eti kuti ah, tilibe ma award ah, kaya tizawine award kapena chani chani cha- chani ayi osati kwenikweni mwina mwina project ikubwerayi mwina- maybe tipanga submit ma, ma, ma grammys kapena tiyesa kupanga submit ma grammys kapena kuti no mwina mwake pa international level zitsegule makomo komano

even mmasukulu mu makosi a a- kaya entertainment law kaya music administration kaya chani zoterozo i think ah, palibepo okwanira bwinobwino so i think pang'ono pang'ono tizipezeka kuti tifikako kumenekoko koma you're right ah, ah, administration mmene ndimayionera ya ma awards imapangisa kuti ma awards ajaso azikhala ngati kuti alibe credibility nkhani inanso yaikulu kwambiri mu industry taona ndithu pakati apa pakuchitika ngati kusamvana pakati pa gwamba komanso phyzix kodi kumbali yako ukuiona bwanji nkhani imeneyi pakhala ti ma passive aggressive comments basi passive aggressive kuzangoyankhula kena kake winaso kuzangoyankhula kena kake amwene come in the open aise go after each other aise eh? ngati ngati ngati palidi beef ti- timvera timvere mu nyimbo Eh. eh, beef imakhala mu nyimbo and siumakhalanso kuti zokhotakhota yayi umavaya straight eh, straight pa pa back and forth eh, kendrick kendrick ndi eugene ndi drake Eh. yeah it can be something epic so i think ineyo my only views ndionena kuti aya magayi ngati pali bifidi atengesanani popo Eh, go head to go head to head amwene i think it was also because these are heavyweights in the in the hip hop industry you know abwere poyerayera komanso osati kubwera poyerayera kwake ujeni aya matwiti ma press release kaya majanjani nje nje

So yeah, let's let's let's have a proper proper beef So- between these two giants. nanga tsopano kumbali ya nyimbo in general ku malawi kuno zoyimbayimba ukuzitayima kuti zikuyenda bwanji tinene kuti music ya kumalawi kunoko ah, ikusangalatsa kwambiri um, ndikuona kuti mm, you know malawi ya- ya- yapanga gana attention ya kunja mpakana kuti internationally we are getting recognized now so uh, it's very impressive and uh, i hope kuti trajectory imeneyoyo ipitirira yeah of course um, there's a danger of kuti nyimbo zija zingopezeka kuti zikhala no monotonous kuti no basi uh, maybe let's hope kuti pabwera anthu enanso with fresh ideas eh, maartist oti saziopa kupanga experiment eh, osati alese azingoimba zofanana eh, ayi. just because wina wake zamuthekera then alese azingopanga zomwe zomwezo so koma kwakukulu tinganene kuti ayi nyimbozi ziku- ziku- zikupita patali kwambiri kusiyana ndi kale muja kuti zimangothera m'malawi momuno komano ayi azi- panopa zikumapita kutali ndipo mpaka nakunja eh, pena paliponse ya yeah, sure anthu amayidziwa Daredevilz ngati oyimba nyimbo za hip hop now tikaona hip hop mmene ilili ku malawi kunoko zikuoneka kuti mwina sikufanana kwambiri performance yake ndi mmene zikuchitiranso zamba zina ngati mwina afrobeat kaya mapiano ndi zina zotero ngati anthu amene mumayimba hip hop komanso mapioneer a hip hop mukuona bwanji tsogolo la hip hop music malawi uno Ah, okay chinthu chimene chilili ndi chinthu chomwe cha it's a worrying thing ndi chinthu cho chodandaulitsa kuona kuti mwina tinganene kuti malawian hip hop yapanga stagnate pang'ono uh, i can say kuti not completely chifukwa chokuti pali ma artist angapo amene akumatulutsabe nyimbo kwa and zikumapitabe patali ndithu ali ndi ka fan base kabwino and i think fan base yawo ikupanga grow koma ndi ma artist ochepa amene akupanga zimenezi izi most of the artists amene akubwera panopa akupanga dizamba zinazi so z- zodandaulitsa pang'ono komano tikukhulupirira kuti amwene hip hop ndi hip hop amwene izitolera popo nanjinanjinso nafenso tikabweramo no basi kuyamba kutulutsanso uh, ma projects aya zikhala kuti zizabwerera mchimake so uh, I'm worried but not completely uh, hopeless zimenezo zomwe tinakutengerani lero pano pa factory 265 media koma kodi mukudziwa kuti moyo wa mmodzi mwa achinyamata aja oyimba mu gulu la twiname